Watch your screen. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu a sị nke eji ezere ee ana m afụ ife na-eme ndị maka nwamadi a na-akpọ nwamadi a na-akpọ TB Joshua onye ọbụla pụta ya na-ekwu na-ekwu ka o si dịrị ya ya na ka TB Joshua si wee na-eme fake miracle wee na-deceive people ee eh, all those people pụta kịta na-ekwu maka TB Joshua na de my question bụ kedu e, ebe ha nọ mgbe TB Joshua dị ndụ na-eme ife niile anụwa why ha ji pụta nnọọ publicly BBC cover the thing release the thing na why BBC ji pụta mgbe ahụ na-ekwu maka TB Joshua na na-agwa people ife ọ na-eme na adịkasịghị mma ọ bụrụ kịta ọ nwụrụ na o mebe three years TB Joshua nwụrụ ma still kwa people ka na onye nwụrụ anwụrụ nọ a na-ekwu maka ekwucha maka ya what what happened ọgọbego ụwa laa ke ka people eji go nnọọ mara things ife kwesịrị ime mgbe kwesịrị iji wee mee ị na-condemn TB Joshua kịta a na maka na na ọ nwụgo but mgbe ọ dị ndụ ị pụta kwuo ya ya mee ihe n'ụwa travel around the world mee miracle ihe niile and ị ma na ife ọ na-eme adaga na anya ya ụna hapụ ya o mecha ihe niile aha nnọọ nwụọ ụna na-ekwu maka ya ọ dị mma ndị mmadụ ga-ama nnọọ ka esi eme ife nnọọ ọ na-adịga n'anya ya ee eh? ke ka e si hapụ nnọọ TB Joshua nnọọ o nwee that kind of fame mee niile ahụ o mere nnọọ enwe onye jụrụ ya ife a ị na-eme na aga n'anya ya ọ na-eme miracle ọ na-eme deliverance ọ na-eme ife ọ na-eme ma ndị ọcha ma ndị Igbo ma ndị Hausa onye ọbụla ma ndị Afrịka a na-abịa na chọọchị na Lagos ka ka ka nweta testimony aka Chukwu through TB Joshua enweghị onye pụtara mgbe aha enweghị onye pụtara nnọọ sị enweghị ndị workers ya onye na-arụ ya ọrụ pụtara mgbe aha sị na ife a TB Joshua na-eme na ọ dịrọ mma legweregwe nke bụ eziokwu ọ bụrụ kịta na ọ nwụ na o mego three years o ji nwụọ na all the documentaries about ife ọ na-eme apụtasawago afọ anyị na-etere ndizi na eh mmadụ nọcha n'ụwa nnọọ nwụọ nnọọ akọọ maka ya ma ọ bụ onye na anọghị nso ebe a na-akọ maka ya a- onye onye- onye shi ebe ahụ pụọ ndị mmadụ eburu onye ahụ n'isi but mgbe ọ nọ ndụ enweghị ga kwurie confrontụọ ya enweghị this group na-apụta na-ekwu maka TB Joshua apụtakwa mgbe aha ọ bụrụ nnọọ ife mwute nnọọ ee nke ka ndị ndị baji ndị baji eme otu anụ a mgbe ha dị ndụ agwakwa ya na ife na-eme adịghị mma enweghị pụtara confront ya pụtara tv na-ekwu otuto otoche ewu na ọ nwụgwe na onye ọbụla agbarago na gaa na social media na-ekwu bbc ele- a na-release the documentary mmadụ dị ndụ onye dị ndụ kwuonụ okwu n'ihu ya ọ ndị mmadụ ife ọ na-eme mgbe ọ dị ndụ ọ bụrọ mgbe ọ nwụrụ unu kwuo maka ya share this video ka o ruo onye ọbụna aka daalụnụ